omenala omenala ofu obi ofu obi mela rienụ mela ṅụọnụ dobe na ụtụtụ ọma nụ tata wụ afọ afọ wụ ala a sị m ala anyị zọtara ụkwụ ya ụkwụ anyị ala ga-eri isi anyị ọ bụghị isi anyị agaghị aka anyị ga-adị ndụ ọzọ ụmụ azụ anyị a sị tata wụ afọ ga-amara anyị na mma nkwọ amara anyị na mma eke amara anyị na mma orie amara anyị na mma anyị na izu na anọ ndị mbụ na ndị egede ihe anyị bịara tata ọ na-eju anya ihe ọ bụ ihe anyị na-ekwe ihe ọkwụ nata bụrụ nwa a sị m ebumnobi anyị ji bịa ọgbakọ n'ụbọchị nke taa ọ ga-abịa na mmezu ma nwoke ma nwaanyị bịara n'ebe a mgbe ọ ga-ala ọ ga-agba aka ala n'ihi na ọ na-adị mma gị bịa n'ihu ndị nna gị mgbe ị na-ala gị ewere ofu ihe laa mụta ihe laa gawa mewekwana ya amara ebe ị nọ a sị m omenala wụ sọ ntụrụ isiokwu adịghịkwana na omenala ebe ọ gwụrụ ị nọ n'omenala mere ka omenala nọrọ ime gị a gafere ụzọ mụ na ahụ kwụsị onye agwa onye omenala ike ọnụ udo ga-achị ya n'ụbọchị nke taa chukwu eluigwe pịa ụwa tata wụ afọ afọ wụ ala onye ga-anọ ime ofu anyị taa nwere eze mmụọ ọjị eze dị eze n'aka

agara eze mmụọ aka ha sị kpacha ọkwara ndị mmụọ eke ndị ochie dibịa pazọ pazọ ọjị pazọ ọjị na-elegocha anya ndị mmụọ na eka ọ maka ụmụ ala ebe a nọ biko eke kele igwe kewa chi ndị nna anyị chi ndị gboo ọgụ mana ndị kere mmadụ a sịgo na mmanya ntụcha dị mbụ na afọ ya mmanya na nkwọ ya mmanya na eke ya mmanya na orie biko a sị aka tụtụrụ ya nzọ dịkwa m n'ịtụ nyere a sị bi na iko wo nke nke ndị ụmụnala bi eme ụbọchị nke ta gara ụtọ ibe ọ nwata pụnekwara ya ka mere ma nne ya na nne eme dị na iko ma nna anyị nzọ nwa nke a dara ogo nke a dara ogo onwe n'uye ma nna anyị nzọ ihe dum a bi eme ma azụmafịa anyị ma biznes ihe rule tinye na ma ọmụmụ ma gịnị ihe gozu ahụ oke ndị aka alụ nwaanyị tụrụ ma wentị ụja tụrụ nwaanyị ndị chọrọ ụlọ emi ya wepụta ụlọ biniko nzu bụ ihe ọma a sị kasị tụlere nsa dịkwa mma ike onyinye nzu si ya nọ n'ala ntụsị gbaa ya gburugburu bekee bụsa ka ya dị ọcha onye mụrụ ji dị ọcha akwele nkira ọnwa odo a sị ndị omenala udo udo pụrụ anyị ihe ọjọọ tụsị anyị nke ọma ọ gbanụ ihe omenala na-azụ ọbara biko aja ali togo biniko lekwa na enwe udo makwa ya bịara njem ọdọ epe a nọrọ oge biko onye igbo jide ebube ihe chụọ dị jebube ihe ala biafra dum jide ebube steeti ọhụrụ na iso dị na

ọjọ bụ ọtụtụ afọ ambi awari a sị biniko ọ bụ ide ma edum dị nrọ ọjị a sị go yoruba akụna awụsa tata ndị igbo jara sekele nwere ka ndị chi anyị biko rịọ na anna amara gbalekwa inde bụ ndị ichie ma chukwu oke abịama ife abịa ka ọ dị ife aha ka bịa ka ihe mara ihe bụ mkpa anyị a sị wee nọjọ wụsa ogologo ndụ ọmụmụ arụ isi ike akụ na ụba ah biko aja ali togo a sị mere mama oke ala enwela ji meju ihe ngaji jakwu ha na anyị aja ali togo inji ụgwọ ụgwọ nje ya akwụ ya akwụ a mara oge isi mmezi anyị mezi oge ọnwa a biko a sịkwa biniko ndị ichie togo ele ndị ha benata ọjị ihe ekwu ndị bi mmụọ dị mgbe chukwu togo ji akụ ike benata ọjị mmụọ biafra bịa ata ọjị mmadụ bụ ata ọjị mmụọ echi ọbịa ata ọjị mmadụ uche kan bịa ata ọjị mmụọ ala ụmụ ihe biko gọrịta mgbe ala mgbe ọbịa tabịa ata ọjị a sị biniko ọjị ọnwa bụ ọjị udo eji iwere ọjị dị nwata ụjọ anị nne nne ya sị mụ mabatara egere mabatara ahịrị mma

onye nzuzu na-asị ka anyị lisia tata o che na o lisia tata ọ gwụ anyị echi bụ mbọsị m ọ bụ ihe isi ife dịrị gị na onye ọzọ kele mmadụ echi a ga-alụzịta omegbu nwa mmadụ cheta chukwu na ife ị me na chukwu

ụmụ ọfọ ndị omenala ala Igbo Togo a sị ọfọ dum na mbụ na eze mmụọ gọrọ ọfọ ma ọ bịa na mmezu ọfọ dum ndị omenala gọrọ maka na ala Igbo ibe dị nwata Igbo nọ gọọ ọfọ taa dị bụ na ọfọ ma ọ bịara mmezu ya gọọ nke ọjọọ dị ala isi jụsa ndị esi ọmụma bụ ihe anyị ekpe a sị ndị omenala gbaga anyị mma dị n'iko ọfọ gara gị bịara ngọbere ya a sị onye ọbụla Jehova abụla dowe echi ya a sị na ọ gara n'eke ree n'oye ree n'afọ na Chukwu na aja ala
anyị agọọla ọjị taa anyị akpọọla ndị anyị chebe ndị nọrọ anyị na mmụọ ndị ji ọbara ha dị ndụ ana anyị kwere na ha zara anyị aza anyị makwa sị ọfọ niile a gọrọ n'ụtụtụ a ma nke a gọ na ụlọ anyị ma nke a ga-agọ agọ ka ọfọ siri ibe ya ree ise o reere anyị n'eke ise o reere anyị n'orie ise o reere anyị n'afọ ise rekwara anyị na nkwọ ise otu a ka ọ ga-adị biko tupu a gara ihu a nara okwu ndụmọdụ o nwee ndị ọhụrụ nọ n'etiti anyị ma ndị chọrọ ime register omenala biko anyị ga-anara okwu ndụmọdụ na nkenke biko anyị ga-okwu ndị nna anyị okwu anyị ji aga biko anyị ga-eji ohere anyị
omenala eh, biko ndị kwesịrị inye anyị okwu ndụmọdụ ome ya bụ Okwuruọra anyị bụ eze David Ameke Ogbuopi bụ Okoraeze biko anyị abaghị tuwe ntụrụ nkenke wee titụrụ anyị ọnụrụ okwu ka o mee agbamume nke taa ndị chief a nọ ebe a ga-enye anyị okwu agbamume eri ọbụla metụrụ gị n'obi i tinyetụ ọnụ just na nkenke emeghe a nara gị aka chịkọ ome omenala anyị bido n'Okwuruọra anyị bụ eze Ameke ome
omenala ofu obi Igbo Igbo mma mma nụ wo biko eze Ameke Okorafọ Okwuruọra um, anyị na-ekwu okwu ihe gbasara omenala omenala Igbo ọ bụ omenala ndị Hausa ọ bụ omenala ndị Yoruba ọ bụ omenala Igbo ka a na-ekwu okwu ya omenala Igbo anyị a na-ekwu okwu ya bụ omenala ụzọ eziokwu na ndụ maka ihe dị na omenala Igbo bụ eziokwu ihe dịkwa na omenala Igbo bụkwa ọnwụ dịkwa ya nke ọ bụla ị chọrọ ọ dị na omenala Igbo but ọ kara anyị mma na a gara n'eziokwu dịka ndị nna ji tọọ ntọala omenala Igbo ọ ya na-eme ihe gbasara omenala mgbe ọbụla ị sọlụrụ nsọ omenala o nwee ebe ị ga-aga kpepụta ya onwe gị anapụta gị ma ọ bụkwa i mere otu ahụ o kwesịrị ka ọ bụrụ ọ dịrị but ọ na-eji m anya na ihe na-eme n'oge a na a ga-apụta nwa afọ Igbo onye jụrụ sị ya wụ onye omenala onye jụrụ sị ya wụ onye omenala ma ị wụ na omenala ị wụ na omenelu n'ihi na ọ bụ omenala e mere ihe e ji mụọ gị a mụrụ gị na omenala nna gị bụ omenala nne gị bụ omenala ama m ka ị ga-esi bịazie ga-ewerezie chi ndị ọzọ ihe ndị ọzọ na-efe ihe ndị ọzọ kwenyere ga-ewere ya kwenyere na ọ bụ ihe ndị nna gị kwenyere ọ dị otu a ọ ya kpatakwanụ ọnwụ ike ji adịrị n'ihi na nnupụ isi anyị dị n'omenala omenala anyị na-eme bụ oyi ntọala ndị nna anyị tọrọ anyị dowere anyị maka ọ na-abụ mmadụ pụta ya hụ ebe nna ya wuru ụlọ ma o wuchaghị ụlọ ahụ ọ ga-akụtu ụlọ ahụ ọ ga-ewu ụlọ ahụ wutopu ya na maka ọ bụ foundation nna ya layiri ọ dị ihe dị n'omenala taa gaa n'iru ị na-agụ ka ị bụ onye Igbo ihe ọbụla ị na-eme eme mara na ị bụ onye omenala ndị ụmụnna so n'omenala ndị ụmụnne so n'omenala e nwere ike ịhụ onye ji nzu tee ga-asị ya ndị omenala ga-ezekwa ya ozize but mgbe anyị dị na ụmụaka mgbe anyị dịrị obere ọ na-awụ a mụọ nwatakịrị ọhụrụ ọ bụ nzu ka a na-ete ya ọ bụ masị ọ bụ nzu ihe a na-ete ya anị nzu a na-eme e tee ya nzu ahụ ahụ ajụọ ya oyi o nwee ike ihi ụra ma ahụ jụrụ oyi that means eh, ezumezu mmụọ o ji laba- lọta ụwa nabatara ya ihe a na-agbakasị ya ahụ e wepụrụ ya but hụzie onye tere nzu na na-aga n'ụzọ a sị ọ bụ onye omenala nzu bụ ihe ọjọọ but a hụzie onye tere powder powder akakwa value karịa nzu ndị nna ji mee omenala so ndụmọdụ m na-enye ndị igbo ebe ọbụla ị nọ ọ bụrụ nwanne gị nọ n'omenala ọ bụrụ ikwu gị nọ n'omenala ma nwoke ma nwaanyị akọrọla ya ihe ọ na-eme bụ ka ọ dị mma anọkwa maka n'isi gị o mee omenala o mee omenala ọ mụwa bụ okorie eze ogbonne nwa a mụrụ na abịa steeti ị baa n'ime abịa steeti abụ m onye Ihechiọwa dị na Arọchukwu lokal gọọmenti aha m bụ okorie eze ogbonne ogbu obi abụ m onye omenala and obi dị m ụtọ a sị m kọwaa ihe gbasara maka omenala taa bụ afọ and for that afọ bụ ala ihe m na-eme ndị Igbo ka ha mata taa bụ omenala anyị bụ omenala anyị chi anyị bụ chi anyị chi ndị ọzọ bụ chi ndị ọzọ a ga-ahapụ omenala ga mee omenelu m na-akọwara ndị Igbo taa bụ n'afọ na nwoke ọbụla bụ onye Igbo nwaanyị ọbụla bụ onye Igbo mata na ya bụ onye omenala ebe sọ gị gbara gawa ka ị gbachakwa gabatakwa n'ala i fechakwa n'elu gị ga-ebudatakwa n'ala gabata na ị bụ onye omenala na-akọwara ndị Igbo that omenala anyị bụ ọkpụkpụ nna tọhọrọ nwa ya ihe dị adị ọkpụkpụ nna tọhọrọ nwa ya ndị be anyị a sị na nne ewu na-ebie nwa ya na-ele ya ya bụrụ ụka bụrụ ilu ana m akọrọ nwoke ọbụla bụ nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla bụ onye igbo mata na ya bụ omenala omenala bụ ihe anyị ọ na-adị m that ị hụ some ndị igbo anyị ị mụọ nwa gị gụọ nwa gị aha even akpọ aha nwa gị mall n'ime ahịa mall ebe ọbụla ndị igbo gbakọrọ agaghị ama nwa gị agaghị ama ma onye igbo agaghị ama ma onye amerịka agaghị ama onye side ọ bụ abụ aha ya ga-echi oyiyi na-akọrọ igbo na-adị mma ka ịmụtụkwa ị mụọ nwa gị gụtụ ya aha igbo nke ọ bụ nke esi a na-ama ihe ama ị hụla ị hụla ụwa anyị nọ n'ime ya na ya nwe otu nwa gị si gahie ụzọ nwa bụ nwa onye ị za gịnị ọ sị ya za Kalu ya za Okorie mgbe ọ kpọrọ aha ahụ onye bụ onye igbo even ọ bakwa uru ịjụgo nwata onye igbo ị ga-amata na nwata bụ onye Igbo but maybe a gụọ nwata forgiveness amala m forgiveness eh, amala m o so na efa ndị Awụsa so o so na efa ndị amam ndị o so eso so mgbe ị gụrụ nwata gị na-agụ nwata aha as onye igbo ị bụ nwoke igbo nwaanyị igbo ị bụ tinyetụ aha igbo ọ ga-enye aka ya nwe otu nwata si mee any mistake ị hụla ụmụaka na-agacha skuul o nwere otu nwata ochere n'ụzọ abụ ụzọ ọ na ụzọ skuul ọ gafe ebe ọzọ ahụ nwata ajụkwana ya ka onye bọsị abụ nwata igbo akpọ aha gị kwanụ ya kpọọ aha ya ọ baghị uru ịjụkwa ajụ ọ bụ achọwazi ndị igbo

nwa a mụrụ na ala Abam Abam dịkwanụ na Imo ah, na Abia steeti ụbọchị taa anyị na-ekwu ihe gbasara omenala Igbo m sịkwanụ ka m were ohere a tinye ọnụ na mkpa ọ dị dịka onye Igbo ịlaghachita na omenala Igbo maka na m na-ekwu ya ekwusi ike o nweghị ihe ị ga-eme n'ụwa a dịka onye Igbo ma ị gọnarịa ma i wepụ onwe gị na omenala Igbo maka na dịka onye Igbo ị wụ ị bụ onye omenala dịkwanụ n'ala Igbo m na-ekwu ya na-agwasi ya ndị mmadụ ike sị na onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịnọ ime ihe ndị nna ya mere maka na kemgbe m pụtara n'ụwa ahụla m ihe niile dị iche iche otu ndị ọcha si eme nke ha otu ndị India si eme nke ha m hụkwa na ndị a niile bi n'ụwa gbaa gburugburu nwere ka ha si eme gịnwa bụzi onye Igbo gị sizie na nke gị adịzighị mma na o nweziri ihe ọzọ ị chọrọ ịbịa mewe ọ ya wụ na ị pụọla na mgbaramọgwụ ahụ ndị nna gị dosara ra gị maka gịnị a na-eme a jụọ nwata aha ya ị kpọghala aha ya n'ebe e si pụta ị nidikwa ka a jụwa onye wụ nna ya ị kpọghala aha gị dịka onye Igbo kpọghala aha gị kpọọ aha nna gị a sị okay gawa ebe a lekwa ebe ị ga-enweta ndị na-aza ụdị aha ama m na ọ ka e si eme ya n'ala Igbo m na-agwa ndị Igbo sị unu biko ebe ọbụla gị onye Igbo nọ oge eruola anyị ga-eji aga ewekwara ihe ahụ ndị nna anyị dosara anyị maka na ndị ọcha gwuru anyị ezigbo ụta nke a na-akpọ wayo ihe ha mere anyị dị egwu m na-ayọ ndị Igbo n'ụwa niile sị unu biko na ihe a wụ ọkpụkpụ nna tafọrọ nwa ya na oge eruokwala na mgbe anyị ga-eji emekwa ka ọfọ anyị dị egwu mgbe anyị ga-eji mekwa ka ihe ahụ anyị ji wụrụ Igbo mgbe anyị ga-ejikwa akpọlitechicha mmụọ ahụ niile anyị ji dị ebube maka na o nwere ihe ndị Igbo ji mee ndị ọcha ha mara na anyị pụrụ iche n'ụwa niile ị jụọ ndị ahụ mere ndị ndị lụrụ ọgụ nke a kpọrọ Ekumeku war ndị ọcha ahụ lụrụ ya ha agwa gị na ndị Igbo ndị Igbo na o nwe ihe ndị ahụ wụ. ha agwa gị na ndị ahụ wụ ndị dị iche n'ụwa so ihe m na-ayọtụ ndị Igbo ibe m bụ na oge eruola anyị ga-eji alaghachi ma mee ihe ndị nna anyị mere ka anyị nwekwa ike dị ebube ka ndị nna anyị si dị ebube omee omenala

na-ekelekwa Chief Caleb Uta odeakwụkwọ n'okwu ha gwara anyị taata bụ afọ afọ ala ala ndị ichie ndị ichie ndị eziokwu ndị anyị na-akpọ n'omenala em unu lee anya n'ihe ha rụtụgasịrị aka ọ ihe gbasara anyị nwa bụ ndị Igbo na o nwere ihe e jiri mara anyị o nwere chi ndị nna nna anyị ha fere o nwere chi ha gọrọ ọjị o nwere chi ha kpọrọ ya dịrị ha na mma ha bite ndụ aka kaa nka ị lee anya n'ụwa niile taa ndị ọbụla na-eme omenala ha. ndị China na-eme omenala ha, ndị India na-eme omenala ha even ndị ọcha wetara anyị Christianity na-eme omenala ha ha tọnụziri omenala ha n'okpukpere nke a kpọrọ Christianity ha chọkwa igbu ewu ha egbu ewu ha chọkwa igbu ebu ha egbu ebu chụkwa aja gbukwa ihe ọbụla a na-egbu chụọ aja mana anyị nwa bụkwa anyị bụ ndị Igbo bịazi na-eme ihere ime ihe dịrị anyị biko ọ bụrụ na o nwere ihere na-eme ihe gbasara omenala Igbo mara na onye ọbụla a mụrụ n'ala Igbo bụ onye omenala ma ị chọrọ ya ma ị chọọ ya ma ị kọnfesịrị omenala ma ị kọnfesịghị ya ị bụ onye omenala a tụrụ ime gị site na omenala mụkwa gị na omenala bie gị ugwu na omenala ma ị bụrụ nwoke mee omenala dị n'ala Igbo baa gị aha ihe niile erukwe mgbe mmadụ ga-anwụ n'ụwa egwukwu ini ihe niile a bụ omenala nri ị na-erikwa n'ụwa from the day a mụrụ gị bụkwa omenala a gaghị amụ gị nyewe gị ihe na-enwebeghị onye riri ya mana e mee ya like that onye ahụ ga-anwụ a ga-enyekwa gị ihe a dịbu enye ndị ọzọ o nwekwa ọrịa rịara gị e treatikwa gị ka e si treat ndị ọzọ so a na-ayọ ụmụnne anyị ndị Igbo ebe niile ha nọ n'ụwa niile gbaa gburugburu unu ezozina ezo eme omenala maka na anyị ma ụmụnne anyị ndị niile bụ ndị Igbo na-eme omenala ụfọdụ na-eme n'ime room ha ụfọdụ na-eme ebe sọsọ ha nọ ụfọdụ i kwukwu okwu a sị gị na ha bụ ndị omenala sị ezozina ezo omenala abụrọ ihe a na-ezoro ezo onye ọbụla dị proud and onye ọbụla bụ onye igbo bụ onye omenala so ebe isiokwu anyị gbadoro ụkwụ taa na-ayọ ndị igbo anyị n'ebe ọbụla anyị nọ okwu anyị gwara unu taa ka unu nabata ya mara na unu bụ ndị omenala ma i kwetere ma i kweteghị ị mụọ nwa baa ya aha igbo ee my brother sị na ha na-aza forgiveness ndị igbo a mara anyị ka ndị na-arịọ mgbaghara Ah, because o nwere ihe anyị mejọrọ a bịa Baịbụl a sị na since a mụrụ gị na a mụrụ gị n'ime mmehie while nna gị kwụrụ ụgwọ isi nne gị lụọ nne gị a mụzie gị n'ime mmehie amarọ m ebe mmehie ahụ si so biko ị mụkwanụ nwa gụọ ya forgiveness kezi mgbe a ga-agbaghara ya because ọ ga-azagide aha ahụ nwụọ ọ zara forgiveness that means o nwebe o nwebe mgbaghara n'ụwa ọ bịara ruo mgbe ọ ga-anwụ so Ogbuobi kwuru okwu forgiveness na aha a na-abacha ụmụ anyị ka onye ọbụla mara aha ọ na-agụ nwa ya maka ike dị n'aha omenala ofu obi
ezisara ozi a gị pụọkwa ebe ị na-anọ gbaa mbọ jisi ike ziwakwa ozi a ka ozi a garuo ebe o kwesịrị ịgaru maka ozi a ma o rube ebe o kwesịrị iru ọ bụ na anyị ejechabu ozi anyị mana mana ọ ga-eru ebe o kwesịrị iru biko onye omenala gekwa ntị o gị nọ na omenala mekwa omenala nọ n'ime gị ị pụọ n'ụzọ ma a fụ gị mpịọ mpịọ ije maka na ị bụ omenala ilezi efu ndị chusi ha na-eme ha bụ atụrụ dati ya wepụ apron ịgba bulletproof ịgba ha egbo n'abalị ọkwa eziokwu nụ ị hụ ndị dịkwa life ha na-ekisi ekechisi ya na chidi achịla ya n'azụ ha dị ka ndị nne ha dị ọ bụ mmekọta nna mmadụ betek dị dị ka ndị nne so onye nwa kwesịrị a hụ gị n'ụzọ ị merekwa bụ otu ndị ka ime mara na ị bụ onye omenala a sị gị gị banye na omenala ka omenala banyekwa n'ime gị biko nụ ihe ọkwa anyị na-apị mkpụrụ dị ya mkpụrụ dị ya otu ị na-abịa ebe a atụkwara mmadụ ụjọ gịnị na agọfisa ọdụ okwu mmadụ onye ta mma mara aga na be onye dibịa asọ ga adịghị na ma ọ ga-eme mgbe omepụ omepụ emepụ Olisa nwere ihe i bu n'obi biko onye na-ese na-eji iru mmadụ wala onye itere mmadụ ka onye na-ekele gị enwere gasị n'iji ọgwụ betọfa ihe yi metabara okwu na nji ọgwụ anyị otu anyị na ebe a ị batakwa ebe a mgbọ o nwere na-eme elekere ya anọ ebe a na-ele anyị ọ gị mere ime ihe metụbeghị aka ihe na adịghị mma ọkọ dịka ma katara atọ atụ aka aka ọma kapịtụrụ aka ọjọọ biko asị m ndị omenala tata bụ afọ ọ ga-adịrị anyị mma na afọ dịrị anyị mma na nkwọ dịrị anyị mma na eke dịrị anyị mma na orie ahịa anyị zuru anọ ndị mmadụ na-egede ah! otu anyị na-apụ echi bụ mbido izu otu esi kwuo ya ihe ọ bụla anyị kpọsara anyị na-ere anyị debe tebụl were rie nri maka ụmụ anyị ọ ga-adị anyị na mma onye n'akụkụ sị afịa ị kpọwara na ị ga-ere nwa ga-ere nke ya ọmbekọsọ nwaanyị techa ofe atụfe abụọ ma ọ tọkwa ụtọ dita bụcha na egwere koki ata na ọnụ ya ichere omenala otu chọchọ ọgụ akpọ ichere ya a sị m anyanwụ na-acha otu otu ndụ anyị ga-acha mmụọ nọ n'anyanwụ mmụọ nọ n'ikuku megide anyị mmụọ nọ n'ikuku mmụọ nọ n'anyanwụ megide onye ahụ anyị sịkwa n'otu anyị nọ anyị wakara bụ mgbe ya na-ete anyị anyị na-aga ọfụma onye na-agụlọ ka ọwa ọfụma ọfụma ga-erute gị aka ihe anyị kwuru bụ ihe ga-adị n'aha Chukwu kelụ igwe ke ụwa